mugan ani mugan ni fila san min ye juin kalo tile mugan ani fila ye bi ye araba ye don kibaru kɛnɛ sigilen nin ye katugu min ye damatɛmɛ wale tigilamaw ye u ye kayɔrɔ gɛlɛya min kɛ an ka banjagara jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bankasi sɛrikili la dugu minnu bɛ yen nɔ ni o ye jalasagu desagu fo ka taa se janweli ma o de hukumu kɔnɔna na min an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ale taar'i ɲɛ da maa minnu bɛ yen nɔ ni olu joginna a ko la hôpital Sominɛ Dolo la Moptikaw olu fɛ yen nɔ o bɔlen kɔ a la ni gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna na bi o ye an ka denmisɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ yaala la bɛda fɛ ni taafan kelen tɛ u la o de kosɔn cakɛda dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko samu social mali olu bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to min o denmisɛn masinaw ye u ka se ka dɛmɛ k'u dege baara la u ka se k'u sinsin u yɛrɛ kolo la ninnu de y'an ka bi wulada in na don kibaru ɲɛbilaw ye aw bisimila i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogo min na min ye damatɛmɛ wale tigilamaw ye olu ye kojugu min kɛ min ye banjagara mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banka sahale dugu minnu bɛ yen nɔ ni o ye jalasagu desagu fo ka taa se janweli ma ka dɔn k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya o cogoyaw ma ale wulila k'i kunda mɔpti mara kan mɔpti min ye u ka kɛnɛyasoba yɛrɛ n'o hôpital sominɛ dolo ye a taara yen nɔ janko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye degun sɔrɔ nin ko in na a bɛ se ka t'i ɲɛ da u kan cogo min na faso yɛrɛ tɔgɔ la min ye dugaw don ye k'o kɛ janko fiɲɛbɔda o bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min na ka dɔn k'a fɔ baara in a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka laɲini na laɲini minnu bɛ a to k'a jira yɛrɛ fana k'a fɔ fɛn o fɛn ni a ye faso denw sɔrɔ min ye faso marabagaw ye olu bɛ wuli o nɔgɔnin fɛ min y'a ko ye ka taa ɲɛɲini ka taa jurɔ janko min ye faamuyali ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ a koɲaw la cogo min na k'a jira aw la k'a fɔ o ko kelen yɛrɛ fana senfɛla la min ye jamana minisiri naani ye olu de dara ɲɔgɔn kan k'u kun da nin yɔrɔ dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ fana kan ni o ye jalasagu desagu fo ka taa se janweli ma min ye jamana ye ka taa ka dusumakasi k'a jira u la k'a jira u la yɛrɛ fana k'a fɔ min ye fɛɛrɛw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to jamanadenw hakili dalen bɛ basigi min kan ka se ka kɛ basigi n'i y'a mɛn o bɛ kɛ o b'a sɔrɔ lakana o de sabatila jamana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jango min ye o lakana ye o ka se ka kɛ ko sabatilen ye cogo min na i n'a fɔ jamanakuntigi a ka laseli labanw kɔnɔna na a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ min ye nin waleya cɛjugu min ni a kɛra min ye banka sale sɛrikili kɔnɔna na o de kosɔn min ye colonel ismail wage ni ale ye minisiri ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya ma ale ni a baara ɲɔgɔn jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye transition ɲɛmaaba colonel asimi goyita ale tɔgɔ la u taara faso ale ka dugaw don kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma A bɔra kɔ a la ka jira aw la k'a fɔ min ye kɛnɛ ye yɛrɛ fana sigilen nɔ min ni a bɛ tali kɛ an ka hijikɛlaw olu ka taaliko la makan jamana kɔnɔna na jira an na k'a fɔ min ye ka kulu fɔlɔ kɔni olu bɔra an fɛ jamana kɔnɔna na k'u kunda makan jamana kan min ye hijiden ye maa minnu bɛ kɔnɔna na ɲinɛ a bɛ t'i jɔ maa kɛmɛ saba ani maa naani na minnu bɔra kun fɔlɔ la kun fɔlɔ ko don minnu y'u kun da makan kan kaban a kɛnɛ kɔnɔna na ka dɔn k'a fɔ min ye ismaila sise ale tun bɛ don kibaruw tɔgɔ la a ye fɛn minnu sɔrɔ kunnafoni na an ka jɛ ka olu lajɛ
an bɛ bamako pankurun kɛnɛ kan ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka taale ɲinan hiji la hiji ba fila ani mugan ni fila gouvernement ka bolo kan nin y'olu ka pankuru ye olu de filɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati nin na u bɛna taa hiji minisiri ni o ɲɛsinnen don an ka diinɛ ni batokow ma ani ka fara eh, ambasadɛri kan ni o ye arabi saudi ambasadɛri ye ayiwa olu ye ka dɔn k'a fɔ kuranɛw di eh, hijidenw ma waasa n'u taara u ka kalan kɛ ka dugawu kɛ jamana ye an kɔntannen don ni an san saba de ye an bɛ ka eseye ka taa iji la mɛ ala ye ɲinan ta nɔgɔya an ye Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada nin y'an taatɔ ye Medine sisan nɔ Bamakɔ Medine direct gouvernement ka déléguéw don délégué d'encadrement pour pour les pèlerins an bɛ o de labɛn na tan an bɛ dugawu de kɛ. Pankurun kɔnɔ minisiri ye dugawu kɛ hijidenw ye u maa kɛmɛ saba ani naani de bɛ pankurun fɔlɔ in kɔnɔ. san fila hiji ma kɛ malidenw fɛ ka sabu kɛ coronavirus ye an bɛ jamana président fo ani a ka premier ministre colonel asimi goyita ani docteur sogɛlɛ kokala mayiga u ye dɛmɛ min di anw ma ɲina heji organisation na a dɛmɛ barika bonyana kosɛbɛ ka fara ne tɔɲɔgɔn minisiriw kan ministre de transport ministre de la santé ministre de l'économie an b'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilina caman fara ɲɔgɔn kan walisa an ka se ka heji nin koro ka kɛ nin kɛcogo la an bɛ tila ka saudiya ambassadeur min mali la an bɛ ale fana fo a y'a ka implication min kɛ an ka ko la pour que mali yɛrɛ ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka heji nin kɛ ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni aw b'a dɔn k'o y'an ka partenaires ye ka fara an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kan o bɛɛ de ye o bolo don anw fɛ walasa iji ka se ka dilan ka ɲɛ ijiden minnu yɛrɛ donna pankunu kɔnɔ sisan olu y'a fɔ ko ala barika la u bi ijita la nin y'a san caman ye mɛ ɲinanta in ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la ni n ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la ɲɛtaa sira ko don parce que ko caman kun bɛ yen olu sera ka sigi sigi ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka laɲiniw sabati u yɛrɛw ko ten fɔlɔ u tun bɛ taa maison du hadj la a tile kuru a taa ni ka segiw ani jatew kun bɛn ɲɔgɔn ma ɲinan taa ni ka segin ma k'a la tile kuru sigi ma k'a la u taara u ta k'o ma u welela waati minnu na a bɛɛ bɛnna ɲɔgɔn ma u donna pankuru kɔnɔ sisan u bɛna taa an bɛ dugawu kɛ ala ka se n'u ɲuman ye pankuru ye kɛnɛ ta nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonwula tɛmɛnen kɔ sanga bisaba ani naani na ka madina sɛgɛrɛ
de communication min bɛ an fɛ yan nɔ n'u k'a ma AB solution ka bɛn ni olu bɛ deli ka exposition min sigi sen kan n'u k'a ma carrefour tabaski a tako seginna o labɛn hukumu kɔnɔna na u ye wele bila kunnafonidilaw ma u taa ɲɛfɔli kɛ min ye ɲinan ta ye a bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ faamuyali o bɛ se ka kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fan fɛ cogo min na ale kɛnɛ kan na donkibaru tɔgɔ la tɛnɛnba jakite ale tun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ seliba sugu tako seginna kɛnɛ bɛna sigi bamakɔ palais de la culture la k'a ta juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile tan ni wolonwula la o kunnafoniw sɔrɔla kunnafonidilajɛ dɔ kɛnɛ kan min sigira sen kan kunnafoniko cakɛda dɔ fɛ o seliba sugu bɛ wele ko festival tabaski fɛti belebeleba don a dabɔlen bɛ ka se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan seliba kɔnɔ parce que an y'a ye seliba de ye mali fɛti belebeleba ye fɛti min na ɲɛnajɛ b'a la sogo caman bɛ faga bɛɛ bɛ saga faga donc euh, a kɔnɔna la an y'a ye fɛn bɛɛ la mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ kelen dɔrɔn de la donc an tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ depuis ɲɔni seli ka daminɛ Donc an ko ɲɔni an k'a kɛ ten seli don seli don an ye seliba sugu fara kan o de ye foire expo ye seliba sugu munna seliba sugu bɛ to ka sigi sen kan seliba sugu in de bɛ daminɛ seli tile tan avant la fête parce que sugu kɔni ye sanni de ye donc sannikɛyɔrɔ bɛ dayɛlɛ mɔgɔw ye u bɛɛ bɛ n'i ka sanni n'i ka feere kɛ o ye jɔn jɔn ye kunkan feerela b'o la fini feerela b'o la bazɛntigi b'o la saga feerela yɔrɔ o de y'a particularité yɛrɛ saga feere yɔrɔ belebeleba bɛ kɛ yen nɔ u mɔgɔw b'u ka saga san an bɛ ka dɛmɛw ɲini mali bɛ gɛlɛya la u sagaw bɛ se ka nɔgɔya cogo minnu na ɲɔni don ka se an bɛ ka solution bɛɛ kɛ ka se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu bɛ se ka saga nɔgɔya maliyɛn bɛɛ ye a ka fɔ ko carrefour tabaski kɛyɔrɔ la ko saga bɛ ka feere a da nɔgɔn
journaliste jɛkulu min bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ min ye fasodenya lawaleyali o bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye cogo min na mɔgɔw ka janto u yɛrɛ la min ye kɛnɛya taabolo ka se ka sinsin o de kosɔn u y'u bolo di cakɛdaba min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ hadamadenw ka kɛnɛya ko o ko ka se ka sinsin cogo min na n'o ye CANAM ye ka kunnafoni di kɛ kunnafoni minnu bɛ a to min ye maaw den don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ ka se k'o dɔn a kunya la nafa minnu bɛ a la ani ɲɛci minnu bɛ a la min ye wasawasali ye u ye kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ale kɛnɛ kana na dɔn kibaru tɔgɔ la ibrahim ag mohamed ale tun bɛ yen nɔ fɛn minnu sɔrɔla a yɛrɛ fana fɛ olu filɛ nin an ye journaliste jɛkulu ye eh, min bɛ mɔgɔw sensibiliser ka information ɲɛnama di mɔgɔw ma o ye journaliste bɛɛ de ka baara ye donc o hukumu kɔnɔna la an ni canam bɛ partenariat la pour que mɔgɔw ka canam yɛrɛ a ka baara cogoya faamuya n'i ko canam i ko ko amo amo kɛra an ka autorité ye ka taa Depuis ATT ka na sisan AMO ye fɛn ye adhésion ye mɔgɔw bɛ don AMO la pour que u ka se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la i b'a ye furaw dɔw bɛ yen u ka gɛlɛn maliyɛnw an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn sisan maliyɛnw revenu bɛ cogo min na u ka revenu ka dɔgɔ dɔɔnin donc o de la hukumu kɔnɔ an ka autorité amo bila sen na donc an ye canam sigira ka ɲɔgɔn hakili jakabɔ ka fɔ ko amo in tellement c'est intéressant mɔgɔw b'a fɛ il faut que maliyɛnw bɛɛ k'a sɔrɔ canam mɔgɔw u y'an wele u ko an ma ko sisan amo bɛ yɔrɔ min na a ka di maliyɛnw ɲɛna a kɛra baara ɲɛnama ye maliyɛnw b'a fɛ a bɛ ka taa ɲɛ hali jamana wɛrɛ bɛ yen min nana ka amo expérience ta ka taa n'a ye i n'a fɔ niger ni burkina ni côte d'ivoire ninnu u bɛ ka amo ta comme exemple donc comme amo réussira sisan an b'a fɛ ka taa vers le ramu ramu o ye le régime universel o ye amo tɛ amo ye dɔrɔn baarakɛlaw minnu bɛ gouvernement baara la ani minnu bɛ privé la mais sisan u y'a yira an na ko amo jɛra cogo min na a bɛ ka basculer ka taa fo ramu yɛrɛ la c'est à dire maliyɛn bɛɛ k'a sɔrɔ hali n'i ye charbon feerela ye n'i ye bitiki feerela ye n'i nana amo la n'i nana i ka papiyew i bɛ se ka taa i bɛ furakɛ i denw bɛ furakɛ o hukumu kɔnɔna la an ka formation in bi formation a bɛ sinsin min kan o ye le ramu de le régime

donc o iso in an bɛna baara kɛ a kan pour que journaliste bɛɛ k'a don amo bɛ baara min na jamana faamaw u ye amo bila yɔrɔ min na a bɛ ka taa ɲɛ donc o de la ni bi bi in na an bɛna baara kɛ o sen fila de kan. ala min kɔrɔ ye mun ye depuis tuma jan an bɛ ka mɔgɔ bɛ k'a mɛn amo amo amo amo c'est vrai amo ye baaraba de kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la amo bɛ ka mun kɛ à travers la canam mais amo tɛ maliyɛn bɛɛ ta la. Amo bɛ ka maliyɛn damadɔ de ta alors que santé ye mun ye maliyɛn bɛɛ de mago bɛ couverture santé la donc an ka autorité baw y'a f'an ye u y'a gɛlɛya an ma yɛrɛ u y'a f'an ye an ka baara kɛ pour que an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ ta cogo min couverture santé universelle la donc bi kunnafoni b'o de kan an bɛna a ɲɛfɔ aw ye an bɛ ka baara minnu baara minnu kɛ pour que an bɛ se ka bɔ amo dɔrɔn na ka taa ramu na cogo min C'est-à-dire ka bɔ maliyɛn damadɔ la ka na maliyɛn bɛɛ ta an b'o baaraw la pour que n'a daminɛna maliyɛn dɔ kana fɔ an nana RAMU maintenant a y'a ko tɔ bɛɛ ɲagami donc an b'o baaraw la pour que n'an taara RAMU la don min bɛɛ bɛ k'i ka santé sɔrɔ i bɛ wari min sara i b'o sara maintenant i mago bɛ furakɛli min na furakɛli de bɛ d'i ma i kɛra i bɛ wari caman de sɔrɔ i bɛ wari fitinin de sɔrɔ bɛɛ bɛ ta cogo kelen na pour que i ka santé bɛ se ka kɛ cogo
An bɛ don min na i ko bi ni maa min ye jateminɛ kɛ o kɛra Bamakɔ ye o kɛra an ka mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye min y'an ka bɛdakannaw n'an ka bɔlɔnkɔnɔnaw ye i bɛ denmisɛnninw yɛrɛlen fan bɛɛ lajɛlen fɛ delilikɛlaw bɛ u la i n'a fɔ fɛn wɛrɛ kɛbagaw bɛ u la cogo min na o denmisɛnw u mago bɛ dɛmɛ la jango min ye u yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ye u bɛ se ka sinsin fasoko la cogo min na ale de hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma SAMU Social Mali ale ye baara dɔ boloda Baara min bɛ a to min o denmisɛnnin masinaw ye u bɛ se ka dege baara la cogo min na ka sinsin u yɛrɛ kolo la u yɛrɛ fana k'u jɔyɔrɔ fa faso jɔ la o hukumu kɔnɔna de la min y'a tako fɔlɔ ye maa mugan olu labɛnna baara kama u y'olu ka baaradege sɛbɛn ka di u ma o kɛra min ye centre min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko nɛgɛbulon ale kana na sa maa min tun bɛ yen dɔnkibaru tɔgɔ la o ye asetu marizɛti koyita ye a yɛrɛ fana ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ
SAMU social Mali ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔlɔnkɔnɔ denmisɛnninw tɔbɔtɔli ma o hukumu kɔnɔ u ye denmisɛnnin mugan kalan nɛgɛ bayɛlɛmali baaraw la ka olu ka degeli sɛbɛn ta k'a di u ma bi juma centre nɛgɛbulon na Ɲamana an ye kalan minnu kɛ yan nɔ bon a bɛ nɛgɛ baara de kan an ye château dilan bon an bɛ se ka cuve fɛnɛ dilan essence station fɛn ninnu donc ne bɛ mali musow encourager walasa u ka se k'u sen don nin na parce que caman bɛ nin filɛ ko cɛ baara de don denmisɛnnin bi naani olu de kalanna yan baara fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ ka fenêtrew dilan ka portew dilan sigilanw an'o ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu bɛ mɔgɔw lafiya sokɔnɔnaw la ani so dilan yɔrɔ so dilan mana se charpentew b'a la voilà donc denmisɛnnin ninnu u bɛ se k'o baaraw kɛ SAMU social Mali ma ka nin hakilina in ta gansan n bɛ nɛgɛbulon na o ye centre de formation ye min bɛ denmisɛnninw kalan nɛgɛ baaraw la eh, olu ni SAMU social an y'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka baara dɔ bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔnkɔnɔnaw na ka se ka to ka se ka métier kalan donc euh, an ye baara in kɛ ɲamika san fila de san o san an bɛ mɔgɔ mugan former vraiment nin formation bɛ kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnnin ninnu ma u ka se ka u bolo don baara la baara min bɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli eh, sira ye ka bɔ palonpalon na ka bɔ ɲɛnijugu la eh, bɔlɔnkɔnɔna na. SAMU social Mali dɛmɛbagaw ka fɔ la k'olu b'a ɲini jamana denmisɛn kelen kelen bɛɛ ka se u yɛrɛ kɔrɔ o min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina belebele dɔ ye ayiwa teriw an'a lajɛbaaw ni ne bɛna ka bi wulada in na donkibaru k'ale kuncɛ nka i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ aw ye cogo min na jamana kɔnɔna sigili bɛ bɛɛ kɔkana sigili baasi tɛ fɛn min ka gɛlɛn jamana ko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye jamana kanu ye a dusu ala k'a don an kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kanda